Къопсалъэ Хуитыныгъэ радиор. Фэ фодаӏуэ Ищхъэрэ Кавказ сервисым и нэтыным адыгэбзэкӏэ. Прага студием щӏэсыр Къардан Аминатщ. Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэ, нобэрей ди нэтыным хэтынущ.
Тыркум деж адыгэхэм загъэхьэзыр щыгъуэ махуэм я мыарэзыныгъэ ягъэлъэгъуэну. Къоблагъэ адыгэхэм я щыгъуэ махуэр накъыгъэм и тӏощӏрэ зыр. А махуэм пэкӏухэр ирагъэкӏуэкӏ адыгэхэр дэнэ щымыпсэуми. Тыркум щыӏэхэми зыхуагъэхьэзырын щӏадзащ. Псалъэм папщӏэ, адыгэ зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэу къалъытэхэм и автобуситӏ Къэбэрдей-Балъкъэрым кӏуэнущ, щыгъуэ пэкӏум хэтын папщӏэ. Хъыбарым щагъэгъуазэ Хуитыныгъэ радиом и корреспондент Емус Байзэт. Тыркум дэс адыгэхэр накъыгъэм и тӏощӏрэ зы адыгэм и щыгъуэщӏэж махуэм адыгэ лъэпкъ зэгухьэныгъэхэм абы зыхуагъэхьэзырщ. Тыркум къыщыдэкӏ Ени Асия газетым къызэритамкӏэ, Тыркум и къалэ зэпэщхьэхуэхэм митингхэр щрагъэкӏуэкӏынущ. Черкесфед зи фӏэщыгъэцӏэ федерасионыр Урысейм Тыркум щыӏэ и лӏыкӏуэм и унэ бжэӏупэм деж Урысейр протесто ящӏынущ, митинг ирагъэкӏуэкӏынущ. Каффед зи фӏэщыгъэцӏэ федерасионым езым къепха Адыгэ Хасэхэм щӏыгъуу Адыгэм и Хэкужь Кавказым, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кӏуэуэ абдеж щекӏуэкӏыну щыгъуэ щӏэж махуэм хэтынущ. ӏуэхугъэр зэрекӏуэкӏынум теухуауэ Каффед Адыгэ зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэм и унафэщӏ Хьэгъуэндокъуэ Яшар Хуитыныгъэ радиом къедгъэпсэлъащ. Зэрыпщӏэси, Каффедыр сыт щыгъуи и нэгур шэкужьым хуэгъэзауэ и программхэр, и лэжьыгъэхэр сытхэр апхуэдэу абы триухуэурэ кърегъэкӏуэкӏ. Мис мы щыгъуэ махуэхэри Тыркум ис ди къуэшхэм и а Урыс-Кавказ зауэм щыгъуэ Хэкӏуэда ди цӏыхухэр ящымыгъупщэн папщӏэ, ар ягу илъын папщӏэ, гъэ къэс утыку къитлъхьэурэ ядгъэцӏыхуу ящыдмыгъэгъупщэу апхуэдэу абы дытелэжьыхьти, мыгъэ илъэсищэрэ щэныкъуэрэ блэкӏауэ араси, мыгъэ мыбы щыгъуэ махуэр зэрыдухыу автобисам дитӏысхьэнурэ Ди хэкужьым дыкӏуэнурэ ди къуэшхэм дадэщӏыгъуну дыщыгъуэнущ, ди къуэшхэм дигу ящытхуэнущ, дыздэщӏыгъунущ Тхьэм жиӏэм. Абы дикӏынурэ, Къэбэрдейм дикӏынурэ Черкесск дыкӏуэнущ, абыи ди къуэшхэр щытлъагъунурэ итӏанэ Мейкъуапэ дыкӏуэнущ. Абыи дызэрылъагъунурэ дигу зыщытхуэнурэ къэдгъэзэжынущ, аращ ди мурад. Адыгэм проблемитӏ иӏэщ нобэ. И бзэмрэ зэхуэсыжынымрэ. Зы махуэ гуэрэ мис мы программхэр нэхъри ину къэтӏэтурэ, Адыгэм Алыхьым жиӏэм и бзэри и анэдэлъхубзэри зыӏэщӏилъхьэжауэ, и хэкужьми щызэхуэсыжауэ Тхьэм дигъэлъагъу. Аращ мы зи яужь дит ӏуэхухэм псоми къидгъэкӏыну зи яужь дитыр. Тыркум щыӏэ адрей адыгэ зэгухьэныгъэхэр, хасэхэр, иджыри адыгэр Тыркум къыщихьа Кефкен жыхуиӏэ хы фӏыцӏэ ӏуфэм деж щыгъуэ пэкӏу щрагъэкӏуэкӏынущ. Абы нэмыщӏ Истамбыл, Кайсери, Мараш къалэхэми щыгъуэ зэхуэс щрагъэкӏуэкӏынухэщ. Минрэ щиблрэ хыщӏрэ щы, минрэ щыйрэ хыщӏрэ плӏы гъэхэм екӏуэкӏа Урыс адыгэ зауэм деж адыгэ лъэпкъыр пэщӏэтащ Урысей пащтыхьыдзэм и ебгъэрыкӏуэныгъэ гущӏэгъуншэм. А зауэм и къыпэкӏуэныгъэу Адыгэ къэралыгъуэр щыӏэжакъым. Лъэпкъ лъапсэрых зауэм ихьащ адыгэ минищэ бжыгъэхэм я гъащӏэ. Зауэ нэужьым абы къела адыгэхэр Осман пащтыхьыгъуэм зэрыӏыгъыу ирагъэкӏащ. Лъэпкъым щыщу и адэжь щӏыналъэм къинэжар мин щиблым нэблагъэщ. Минрэ щийрэ хыщӏрэ плӏы гъэм Къуэбыдэ деж, Накъыгъэм и тӏощӏрэ зым щекӏуэкӏащ Кавказым и бгырыс лъэпкъхэм ядригъэкӏуэкӏа лъыгъажэ зауэм деж урыс ӏэщэр зэрыщытекӏуам хуагъэфащэ дзэ парадыр. Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ радио, Тыркие. Фэ федэӏуащ Хуитыныгъэ радиом адыгэбзэкӏэ и программэм. Ар езыгъэкӏуэкӏар Къардэн Аминатщ. Узыншэу фыщытхэм!